ehe ndị be anyị darụnụ dejenụ anyị abịakwama ọzọ nta n'ihe mmemme nsụka gist ma ihe anyị ji abịa nta bụ ya bụ ihe anyị na-eweta n'unu anyị wetara n'oge gara aga bụ ejirimara anyị bụ nke anyị agba nke ebo ịha m bụ chikọdịlị mama
ịha m bụ okwudịlị nwokpe anyị abịa iweta n'unu ihe ejirimara anyị bụ nke anyị oge gara aga na anyị wetara unu anyị gwara unu na ihe ejiji ama anyị n'ala igbo anyị bụ ndị igbo nsụka bụ nkwụ ihe anyị ji abịa nta bụ na anyị chọrọ ma anyị tụlee mme gụfụtachara ihe nkwụ na-amịfụta na ihe eji nkwụ emefute bara uru nkwụ bụ ihe chukwu ji agọzi anyị dịka anyị si agwa unu n'oge gara aga ma ihe a na-emefute na nkwụ akarịa e nwere ọtụtụ ihe anyị na-eje evulete n'obodo oyibo nta ejiri nkwụ ji arụfụta na ejiji emete ude a na-ete ete na-esi na nkwụ emefute ya nkwụ na-emefute mmanụ eji esi nri ụwa niile na-eri nkwụ na-emefute mmanya a na-aṅụ aṅụ nke ọ bụ ị ṅụrụ na o nweghị nke ndị oyibo na-eke side effect maka na ọ dụ medicinal ọ na-agwọ ọya e nwere ihe eji ihe nkwụ na-emefuta akarịa nkwụ na-emete ashụshụ eji afụba ọkụ emefutekwa nke a na-eke emụ eji esi nri emefutekwa ome ogodo akpọrọ usere

na-emefute agbụ eji enyi ya bụ etete nkwụ ọ bụrụ na ihe nkwụ na-emefute akarịa a gwara m unu na mgbe gara aga na nkwụ bụ ya bụ mineral resources chukwu jiri ji agọzi ndị igbo nsụka eje na Bayelsa na Delta na Rivers na mba ndị ọzọ ndị ọzọ n'ihe eji agọzi nke bụ crude oil ma ihe eji agọzi anyị nke anyị bụ palm tree ya bụ nkwụ nkwụ ya bụ na ihe na nle nkwụ na-emefute bụ ihe bara uru ụwa niile ji na-emeke e, e, use of e jee na obodo a na-eke obodo ndị ọcha na-eke indonesia bịara na be anyị bịa wuo akụ nkwụ akụkọrọ ya zuere akụkọrọ ya laa na be ha hmm. jee wee kọọ gane nta na ne ha bụ ha bụ kọntrị a na-afụ azụ ndị kachacha emefute mmanụ eji esi nri na mba ụwa niile ma anyị bụ ndị zuere ha akụkọrọ ya agbakwasịghị ya enya jee ruo ka echi ya agbakwasị ya enya ọ bụrụ ya na a bịa n'ihe na niile nkwụ na-emefute

ekwerete m na ha nwere ike Ah, amaghị amaghị. Bik- maka na anyị anyị amara ihe e ji ya eme anyị anyị a na-ema ga-eme egosi ya ekwesị ekwesị a na-eme ya o, nọ n'ọbụ eme agụgụ ọ dịrị na mgbe gboo nwanne m chigere gị fugharị ya ma m jiwe gị ọmụ oyi ya bụ nkwụ bụ ihe chukwu nụrụ anyị ma i nee enya na nkwụ site n'elu jee ruo n'ala lile bụ ngọzi ngọzi lile bara uru lile bụ ego o nweghị ihe na-ata anyị na nkwụ eshi ya lile bụ ego ego ya bụ ndụmọdụ m na-adụ ndị be anyị bụ anyị gbakwasị nkwụ enya ọ bụ osisi nkwụ n'onwe eji arụ ụlọ hmm. ekekara a na ga-ara ya hmm. ma eshi ya niile enweghị ihe na-efe aka nkwụ bụ the packaged economic tree hmm. ma a sụọ n'olu oyibo packaged economic tree chukwu ji agọzi anyị ma anyị ga na-aya ya anya na-ege agbakwasị ya enya mgbe o kwesịrị ma a gbakwasịrị ya enya gị bụ onye na-ege m ntị nwọsha nkwụ ole bi ka ọ mara na alụ gị maọbụ alụ nna gị maọbụ na ichezi unu ọ bụ na ikele gị ka ọ bụ gịnị nke anyị na-eri nwọsha bụ nke nna nna anyị ha kọrọ ma nke a na-akọ nwọsha bụ nke ụmụ ụmụ gị ha je-eri ya bụrụ ihe ịtọbenụ ụmụ gị na ha site ma ha wee werire darị nụ ndị be anyị daleka daleka na ịrụtụrụ ya bụ ihe aka ebe ọ dị ezigbo mkpa so ihe anyị nọ na ya nwo- ihe anyị nọ na ya nwọsha bụ anyị na-eme ma ụnụ marụ na nkwụ bụ ez- dị ezigbo mkpa nkwụ bara ezigbo uru ma ya bụ ya bụ akụ na ụba nke chukwu jiri jee achọ anyị mma natural one onye abụghị nke a na-eme importation Mm-mm. na ọ bụ nke ọ bụ ị gbarụma na azụ ụlọ gị i wote ihe ma ihe ị chọle dị n'ime nkwụ nkwụ nke my brother si ekwu bụ economic tree economic tree so ya bụ nke chukwu ji agọzi anyị so mgbe be anyị ji atọ ya na agba nke ebụọ na ejirimara anyị bụ nke anyị na izu ụka ọzọ anyị wetakwu mehenu still on okwu nkwụ